Is mise Seán Ó Murchú. Rugadh mé sa mbaile in Eadargúil ar an gcúigiú lá déag den séú mí 1928. Scríobh mé an píosa seo atá mé ag dul a léamh thart ar 1978. Agus tá mé ag dul a léamh sa lá inniu, an tríomhadh lá déag de Iúl, 2022. Feilméaraí beaga a bhí i mo mhuintir. Bhí driotháir amháin agam agus drifiúr amháin, ach bhásaigh sise nuair a bhí sí sé mhí. Tá sí curtha i reilig dho pháistí atá suas an bóithrín uainn anseo. áit a dtugann siad Cathair an Chillín air. Reilig dho linbh marbh-bheirthe a bhí ann, sé sin, leanbh nach raibh beo ag teacht ar an saol, ach nach raibh baiste, ach bhí sise baiste. Tá cuimhne mhaith agam ar a sochraíd, mar go raibh mé ann. Cónra beag bán a bhí uirthi. Ní raibh ach seachtar nó ochtar dho dhaoine ann an lá céanna. Ní raibh mo mháthair in ann a ghoil ann bhí sí chomh brónach sin. Bhí cúig theaghlaigh dhéag ins an mbaile nuair a rugadh mise. Feilméaraí beaga ba ea iad uilig. Tithe ceann tuí a bhí acu ar fad agus bhí leathdhoras ar an gcuid is mó acu le haghaidh na cearca agus an chráin mhuice a choinneáil taobh amuigh. Siar is aniar a bhí na tithe ar fad déanta. B'in le rá go raibh binn an tí in aghaidh na gálaí a shéideadh aniar. Ní raibh fuinneog ar bith ar chúl an tí ach go deimhin bhí na fuinneoga go léir an-bheag, tine foscailte a bhí ins na tithe ar fad agus móin a bhíodar á ndó iontu mar ní raibh mar bhí neart móin sa bportach a bhí in aice an bhaile. Ní raibh cumhacht leictreach, uisce reatha ná leithreas i dteach ar bith ag an am sin. Ní raibh aon reoiteoir, meaisín níocháin, teilibhís ná radio ná caint ar bith orthu. Ins na blianta sin, ní raibh aon ghléas cócaireacht ach an gléas cócaireacht a bhí acu go rómhaith. Na seanfhir ag caitheamh báiníní chuile lá dhon tseachtain agus bríste cordaraí, bhíodh bróga trom tairní orthu Bróga a bhí in ann an obair chrua a sheasamh. Bhí cóta bréidín acu le haghaidh an Domhnach le dhul ag an Aifreann nó a dhul go Gaillimh. Seálannaí beaga a bhí ar na mnáibh ach bhí seál mór acu le haghaidh an Domhnach chomh maith. Chonaic mé petticoat dearg ar chuid mhaith acu agus bhí seáilín beag acu ar a gcuid cloigne chomh maith. Brístí gearra a bhí sna buachaillí óga agus na cailíní nó agus sna cailíní nó sciortaí ar na gcailíní. Ní raibh ach cúig nó sé go bhicycles ins an mbaile le mo óigese. Bhí go leor droch-thalamh i mBaile Adair Chúil talamh a dtugtaí riascaí, eascaí agus léana orthu. Bhí portach an-ghar don bhaile freisin. Chuala mise seanfhear as an áit a rá nach raibh ach ocht n-acra fichid Éireannach go thalamh mhaith curaíocht idir na cúig theaghlach dhéag. Tá's agam féin Is agam féin nach raibh ach leath acra go thalamh curaíocht i ngabháltas amháin agus thóg an fear sin agus a bhean seachtar clainne, ba dheacair é a dhéanamh ag an am. Bhí go leor streachailteacht ag baint leis an obair a bhí dhá dhéanamh sa mbaile fadó. Sé'n láí, an sleán agus an speal agus an corrán na huirlisí a bhí á n-úsáid, á n-úsáid, acu a' déanamh a gcuid oibre. Bhí meaisín capall ag inneall, bhí meaisín capall agus inneall bainte nó. sna bailte eile thart ach ní raibh ceann ar bith ag muintir an bhaile mar gheall ar an easpa airgid agus ní raibh a ndóthain talaimh acu chomh maith sin le Bhí capall agus tuairim is deich gcinn

cairt a bhí scaipthe ar fud na háite. Ba mhó a bhí acu nó go ba mhó a bhí acu nó go dtáinig na céachtaí Howard agus Pierce amach. Ina dhiaidh sin, chonaic mé féin céachta adhmaid ag obair. Tá Abhainn na Creige an-chóngarach don bhaile agus bhí baint mhór ag an abhainn sin le saol mhuintir an bhaile. agus le cuid mhaith den obair a bhíodar á dhéanamh níos mó faoi sin amach anseo. Gaeilge a bhí ag na seandaoine ag labhairt liom i m'óigese nó gur bhásadar ar fad. Dá bhrí sin bhí neart Gaeilge agam nuair a thosaigh mé ag dul ar scoil. Tá mé ag ceapadh go raibh mé ag tarraingt ar seacht mbliana nuair a chuaigh mé chun scoil. mar bhí an scoil trí mhíle Éireannach uainn ag Scoil na Mainistreach i gCor an Dola a chuaigh mé agus mo dheartháir chomh maith liom. Bráithre Naomh Proinsias a bhí ag múineadh scoile ann ag an am sin. Sea, cuimhním sin. Cuimhním go bhfágadh muid an teach leis an dorchadas ar maidin agus go mbíodh an oíche ag titim tráthnóna nuair a bhíodh muid sa mbaile sa ngeimhreadh. Bhí na bráithre go maith dhúinn. Thugaidís tae agus arán dhúinn ar feadh trí. ar feadh an chéad trí mhí agus dá mbeadh éadach fliuch orainn thriomóidís é leis an cúcar mór a bhí thiar ins an Mainistir. Nuair a leigtí amach muid ag an am lón bhíodh muid ag imirt peile. Mar bhí áit bhreá páirc leathan ann againn lena haghaidh sa mbliain 1939 sul ar thosaigh an Cogadh Mór cheannaigh mo mháthair dhá bhicycle don bheirt againn. Sé an t-airgead a thug sí orthu ná cúig phunt seacht is sé pínne ar aon cheann agus ceithre, ceithre phunt deich scilleacha ar an gceann eile. Ba iontach an rud é Bicycle a bheith ag leaid óg ag an am sin, rud nach raibh ag mórán gasúr eile, bhídís ag imeacht cosnochta ar feadh píosa mhaith den bhliain ach sa ngeimhreadh chaithidís bróga de chuile chineál déanamh. Ní raibh Wellingtons ar bith le fáil mar gheall ar an gcogadh. Thagadh tuile ar Bhóthar na bPáipéar sin, bóthar a bhí ag dul soir go tríd Bhaile Caisleán Craoibhín go Bhaile Chor an Dola, an áit a raibh an scoil. Bheifeá in ann a dhul thríd ar an mbicycle ach bhí ar na gasúir eile dul suas ar an mballa dúbailte a bhí ar leataobh bhóthar. Bhí ar na seandaoine nach raibh aon bhicycle acu an rud céanna a dhéanamh, idir fir agus mná, nuair a bhídís ag gol ag an Aifreann. Bhí cleachtadh mhaith ag gasúir an ama sin ar an obair a bhí le déanamh tar éis na am scoile agus ar feadh laethanta saoire an tsamhraidh. Sin an Earrach. san earrach ag cabhrú leis an gcuraíocht agus ag scaradh sciollán agus ag cleachtadh leis an gcéachta sa tsamhradh ag scaradh móna agus ag sábháil féir. amach sa bhfómhar, ag piocadh fataí, agus ag réiteach beet le haghaidh monarcha Thuama sa ngeimhreadh beithígh a bheathú agus ag glanadh amach uathu, agus ní raibh mórán as an dá bharr againn. Chríochnaigh mise mo chuid scoláireacht nuair a bhí mé thart ar chúig bliana déag thug mo mhuintir le fios dhom go mbeinn ag teastáil sa mbaile agus nuair a cúradh agus nuair a dúradh liom fanacht sa mbaile ón scoil, d'fhéadfá a rá go raibh ríméad orm. Bhí mé ag rá i m'intinn féin go raibh mé i m'fhear anois. agus gan uaim ach bríste fada agus caipín ar mo cheann agus go mbeinn in ann chuile chineál obair a dhéanamh. Ach mo léan géar, sin nuair a thosaigh mo chuid obair i gceart. Ní ligeadh, ní ligtí, go leaid óg aon treabhadh a dhéanamh nó go mbeadh sé in ann a bheith i gceannas a chuid oibre nuair a bheadh seisreach capall faoi do chúram agus go mbeadh sé mar dhualgas ort obair mhaith a dhéanamh, is sin is go mbeitheá freagrach go do mháistir. Cuirfidh mise geall leat go raibh mo dhóthain le déanamh agam. Bheadh sé ceart go leor dá mbeadh an capall socair ach dá mbeadh bromach tar éis traenáil faoi do chúram ní mór dhuit maith a ní mhór dhuit aire mhaith a thabhairt dóibh. Is minic a chonaic mise an chuing slabhra ar an dromachán agus b'fhéidir an céachta briste tar éis píosa streachailt. Nuair a bhí mé, nuair a bhí obair an earraigh déanta, bhídís ag caint ar an bportach, bhí glanadh mór á dhéanamh ar an, insa bportach a raibh muide ag baint na móna. Preab le caitheamh amach, trí phreab le caitheamh amach, sula dtiocfá ar an móin. Leis an méid glanadh a bhí le déanamh, bhíodh an trinse a bhí bainte a mbaineadh an mhóin an bhliain roimhe sin líonta leis an nglanadh. Bheidís in ann leath an mhóin a scaradh ar an taobh sin, fáslach a thugaidís ar an taobh sin. agus an chlóis ar an taobh eile. Tá go leor portaigh thart ag na bailte atá sínte le Abhainn na Creige. Siad na hainmneacha atá orthu ná Cois Coirnéil, Currach Beag, Mooney Are agus Poll Chathail. Níl fhios cén mhóin a bhí á bhaint as na portaigh seo nuair a bhí mise ag fás suas. Le bád a thugaidís amach an mhóin ag an am sin, cuid dhó ag teacht go Droichead Eadargúil, cuid eile

Tar éis an mhóin a bheith bainte, thosóidís ag fágáil fáil réidh leis an féar a bhaint. Is le speal a bhíodh an féar bainte san am sin, go mórmhór insna móinéir a bhí cóngarach chun Abhainn na Creige. Bhíodh go leor den talamh seo faoi uisce sa ngeimhreadh. Ní bheadh aon leasú de chineál ar bith ag dul air agus ní raibh an féar rómhaith mar gheall air sin. Féar curraigh a thugaidís air a bheadh

á theastódh di. Ní bheadh an féar seo bainte anois, ní bheadh an féar seo bainte anois go dtí lár mí Iúil mar bhíodh an fás déanta, bhíodh, ní bhíodh an fás déanta aige, bhí na céadta traonach ag grágaíl ann. go minic ar feadh na hoíche. Bhí móinéar Eadargúil sínte leis an abhainn agus é roinnte amach idir mhuintir an bhaile. Ní raibh trinse ná sconsa idir na píosaí ach b'fhéidir go mbeadh ceithre mhéid ag duine thar a chomharsan. Sin é an chaoi a déanadh an roinnt blianta fada roimhe sin. Níor mhór dhom chéad fhear, ní mór don chéad fhear a thosach a bhaint, a bheith cúramach, ar fhaitíos go mbeadh sé ag baint cuid an fhéir ón gcomharsa. Is minic a tharla sé sin, a tharraing sé sin achrann agus troid fadó. Bhíodh na spealadóirí maithe sa mbaile nuair a bhí an cleachtadh acu an obair a bhíodar á dhéanamh ina ngasúr, ach sé mo bharúil féin gurb é m'athair, an duine ab fhearr acu. Ní raibh aon chaill orm féin ach ní raibh aon ghoir agam agam ar m'athair. Dá mbeinn amach roimhe agus muid ar aon bhuille, chaithinn scaoileadh leis, bhí sé ag magadh fúm, agus thaitnigh sé go mór leis go raibh sé in ann mise a chur as mo bhuille, bhí sé thar am.

Bhí sé furasta go leor an féar a shábháil sna blianta sin mar bhíodh an aimsir i bhfad níos fearr. Ní bhíodh aon fhaisnéis aimsire ann san am sin. Bhí fear ar an mbaile a dtugaidís Peait Chormaic air, Peait Chormaic Uí Mhaoilriagháin nó Pat Mulrine i mBéarla, a raibh eolas ar bith aige go raibh eolas ar bith aige i dtaobh an aimsir, dá mbeadh an t-eolas sin ag teastáil ó mo mhuintir, chuiridís mise chuige chun a fháil amach cén sórt lá nó seachtain nó b'fhéidir coicís mar bhí sé in ann a dhul chomh fada sin amach roimhe. bhí le theacht. Go minic is ar a chomhairle a thosaídis ag baint an fhéir. Bhí rud iontach eile ag tarlú ins na blianta sin atá imithe, ní raibh baint aige leis an aimsir. Thosódh Loch Coirib ag déanamh torann aisteach, cosúil le torann stoirm nó gála, fiú amháin nach nach gaoth fiú amháin nach mbeadh gaoth ar bith ann ag séideadh. Séard a déarfadh na seandaoine go raibh an loch ag fiuchadh. Chloisfeá an loch ag déanamh an torann sin dá gcloisfeá an loch ag déanamh an torann sin thiocfadh an lá fliuch go siúráilte. Sin ráite, bhíodh an féar craite amach le pící nó lámha agus é fágtha mar sin go ceann cúpla lá ina dhiaidh sin Bhí sé rocáilte isteach agus cocaí súgáin déanta faoin aer agus fágtha mar sin ar feadh ceathair nó cúig de laethanta. Ansin dhéanaidís cocaí móra dhó agus sé an chaoi a dtugaidís isteach san áit a mbeidis a' déanamh an choca mór na cocaí súgáin leis na spéicí. Bheadh an dá spéicí sáite faoin gcoca, coca beag agus bheadh duine un tosaigh is duine un deiridh agus d'iompraídís an coca súgáin ón áit a mbeidís ag déanamh an coca mór. Níos céal spóirt a bheadh againn á dhéanamh sin. Bheadh na cocaí déanta ar bhruach na haibhne agus fágtha ansin nó go dtiocfadh go dtarródh, go Droichead Fhada Ghúiríd, leis an mbád, níos mó faoi sin amach anseo, le cúnamh Dé. Tugadh an féar isteach sa ngarraí le capall agus carr. B'fhéidir go mbeadh trí cinn de charranna capaill ann an lá sin. Thagadh meitheal le cúnamh a thabhairt. Cruach mhór a bhí mo mhuintir á dhéanamh. Bhí trí nó ceathair de bhuicéid pórtair le haghaidh na bhfear agus dinnéar mór bagún agus cabáiste. Thagadh mná eile isteach le cabhrú sa gcistin leis an dinnéar a réiteach. Sheasadh Labhair Cionn cúnamh leis an jab a dhéanamh agus cuirfidh mise geall leat go raibh cóilte Pat Chormaic Uí Mhaoilraoáin faighte acu sula dtosóidís. Ina dhiaidh sin, bhí an fómhar le baint agus le bailiú. Bhí an le rá an t-am den bhliain. Ba chruógach ar fad a bhí brú ach ar fad, bhí brú mór orthu ar fhaitíos go gcaillfidís an barr le drochaimsir. Bhí go leor arbhair curtha againne, coirce ar an gcuid is mó. Sé mo athair a bheadh á bhaint leis an speal agus mise á thóigeáil agus á cheangailt ina dhiaidh. bhí sé an-éasca é thógáil ina dhiaidh, m'athair, mar bhíodh an t-arbhar leagtha go deas aige. Bhaineadh muid caoga beart sa ló agus b'fhéidir fiche punt in aon mbeart, sin míle punt tóigthe agus ceangailte i lá amháin. Dhéanaidís stucaí den mhéid a bhí bainte againn tráthnóna. Bhí an chruithneacht níos deacra le dhéanamh, bhíodh sé i bhfad níos troime. Ní raibh mórán caint ar eorna nuair a bhí mise óg agus níor thaitnigh sé le duine ar bith mar bhí sé deacair é a cheangailt mar bhíodh na criosanna dá mbriseadh. Baineadh cuid den chruithneacht le corrán le haghaidh díon a chur ar na tithe, an t-arbhar fágtha sa ngort ar feadh coicíse sula dtugaidís isteach é nó go dtriomódh sé ceart. Thosóidís isteach sa ngarraí, thugaidís isteach sa ngarraí é agus dhéanaidís stácaí móra dhó agus chuiridís díon orthu chomh maith. Tar éis an t-arbhar a bheith bailithe, thosaídís ag baint na bhfataí agus ag tarraingt an beet is bheadh sé le déanamh go raibh deireadh ag tíocht le obair na bliana. Ach an mbeadh an jab seo déanta le capall is céachta? Bhaineadh muid na fataí ach bhí cuid de na comharsanaigh á mbaint le láí. Sin iad nach mbeadh mórán fataí curtha acu, d'iompóidís iad amach as na druileanna le capall is céachta curtha chaithfeá a ghoil síos ar do ghlúine agus iad a chrúbáil amach as an gcréafóg agus a chaitheamh i do dhiaidh agus an duine ar an Ar an druil le t'ais, chaithfeadh sé a chuid féin le do chuidse. Bhídís á bpiocadh le capall is carr, ach roimhe sin chuiridís isteach ins na málaí iad. Dhéanaidís poll sa ngort lena n-aghaidh agus bheadh siad clúdaithe le scraitheachaí, agus achar gearr ina dhiaidh sin chuirfí créafóg orthu go mbeidís sábháilte ó shioc na blianta agus tá gléasanna nua tagtha isteach le baint na bhfataí a dhéanamh níos éasca agus níos tapa. Thosódh muid ag baint an bheet tar éis na bhfataí a bheith bainte, bhí sé deacair go maith an bheet a tharraingt mar go dtéadh sé domhain sa talamh. Bhíodh daoine á bhogadh le céachta a mbíodh na cláracha bainte dhó agus bheadh siad, bheadh sé níos éascaí é a tharraingt, dhéanfadh, dhéanfaí stácaí ina dhiaidh sin agus leigfear go, leigfear go dtriomódh, go, go, triomú. Chaithfeá.

D'íoc an beet go maith agus is cuimhneach liom go mbíodh mo mhuintir ag faire amach le na seiceannaí a thíocht go gceannaídís an Nollaig mar bhí airgead gann ag an am sin. Bhíodh an beet ag dul isteach go Monarcha Thuama. ag an am sin ach dúnadh é blianta ina dhiaidh sin. Dá mbeadh aimsir fhliuch ann sa ngeimhreadh ní bheadh an abhainn in ann an t-uisce a thógáil agus bhí na céadta acra faoi uisce. Is minic a cailleadh féar is móin dá n-ardódh an obair an abhainn go luath sa mbliain. Ba iontach an áis foghlaeireachta é mar gheall ar an tuile, bhíodh na mílte éanachaí ann de chuile chineál, mianach, bhíodh, bhíodh sé nó seacht gunnaí ag muintir Eadargúil, thoradh sin ní raibh ach beirt a chaith cuid mhaith dá saol ag foghlaeireacht, sin, Pat Ó Néill agus m'athair féin. Tá mé ceaptha nach raibh foghlaeir in Éirinn a bheadh chomh maith le Pat Néill, mar bhí aithne air. Bhí aimsiú ar leith aige. Chaith sé cuid mhaith dhá shaol ag foghlaeireacht agus tá mé ceaptha gur iomaí béilí a chuir sé ar an mbord féin nuair nach raibh an saol go maith. San am atá caite, cuireann m'athair, chuirfinn m'athair sa darna háit théis Pat, is cuimhneach, is cuimhneach, cuireann m'athair an áit chéanna sa darna háit, Pat, is cuimhneach liom go mbíodh sé ag cur éanachaí a mharaíodh sé go Bleá Cliath in aimsir an chogaidh. Is iomaí punt a shaothraíodh sé dhúinn. D'fhanadh sé, d'fhanadh sé amuigh go meán oíche ag faire ar ghéabha nó lachain agus is minic a thagadh sé abhaile agus é báite fliuch. Bhíodh na huaisle, na. an t-uisce amach as Gaillimh ag an am sin. Bhí na huaisle ag tíocht amach as Gaillimh ag an am sin ag foghlaeireacht, idir dochtúirí, dlíodóirí agus lucht gnó. Bhí stiall mór de thalamh ceannaithe ag Palmer as Gaillimh. B'in fear a raibh muileann plúir aige. Blianta ó shoin thagadh sé amach gach maidin Domhnaigh, é fhéin agus comrádaí, agus d'fhanaidís ann go dtí titim na hoíche. Théadh muintir an bhaile ag fiach. le gadhair chomh maith. Bhí go leor giorriachaí á marú. Bhí sé ráite nach raibh leigheas ar bith chomh maith le haghaidh an fliú le anraith giorria feoil choinín agus anraith giorria á dhéanamh ag na seandaoine. Bhíodh na fir is na mná óga na háite ag faire ar fógra na bpáipéar go bhfeicfidís cén áit nó cén halla a dtabharfaidís a n-aghaidh oíche Fhéile Stiofáin. Isteach go Gaillimh go hiondúil a théadh muintir na háite seo. Bhí trí halla damhsa ann san am sin, Seapoint, an Hangar agus an Astaire. Oíche Stiofáin. 1951, Tháinig an taoille isteach trasna Bhóthar an Phrom agus i mBóthar na Trá agus bhí an méid damshóirí a bhí sa Seapoint agus an Hangar sáinnithe istigh sa dá halla go maidin. Shéid an stoirm mór an fharraige isteach ar fud cuid mhaith den bhaile mór. Níor facthas a leithide d'oíche ó shoin. rothair a bhíodh ag na daoine ar fad ins na blianta sin. Ní raibh mórán carrannaí thart ach bhí carr ag Tomás, deartháir liom féin. Bhí na bannaí ceoil ab fhearr ins sa tír ag tíocht ag an Hangar. Séard an taille a bhí le dhul isteach le dhul isteach agus an damhsa ag damhsa ag an am sin ná trí scilleacha. Ach mar a dúirt mé ar ball bhí airgead gann ins na blianta sin. Tá's agam féin go raibh mise ag obair ar chúig phunt sa tseachtain sa mbliain sin 1954, ag obair cúig lá go leith ag an am sin. Sin é an chaoi a raibh sé. Ag smaoineamh siar dhom anois caithfidh mé a rá go raibh neart spraoi againn. Ní bhíodh níos mó nádúr do dhaoine, ní raibh aon chaint ar bhithiúnaigh nó crochadóirí. D'fhéadfadh fear nó bean ceard ar bith a ghoil a ghoil raibh baile mór a shiúl agus ní chuirfeadh duine ná deoraí isteach orthu le linn m'óigese ach tá cuma ar ach ar chuma ar bith ach céad slán don óige ach ach buíochas le Dia gur mhair muid chomh fada seo sa tsaol leis an scéal seo a insint. i nGaeilge Anach Cuain. Abha na Creige. Éiríonn Abha na Creige in áit a dtugadh Inis Poll Mhaoile, Poll na Maoile, air i mbaile Áth Chloigín agus gluaiseann sé siar ó dheas go gceanglaíonn sí le Abhainn Eochaille, an áit a dtugtaís Bun Dá Abhainn ann. Trí Tá an trí paróiste le chéile san áit sin, paróiste Leacach taobh thoir, paróiste Bhaile Chláir ar an taobh ó dheas agus paróiste Anach Cuain ar an taobh ó thuaidh. Tá leibhéal na talún an-chothrom agus mar gheall air sin ní bhíonn aon sruth láidir á ndéanamh. Déanann sé bealach siar faoi droichead Eadargúil ar an taobh ó dheas ón mbaile agus siar ó thuaidh go baile Lisín an Óráin agus siar arís thar bhaile Bharr Eanaigh go dtéann sí isteach i Loch Coirib ag Béal Trá. Bhí baint mhór ag an abhainn sin le muintir Eadargúil. Sé uisce na bliana a d'óladh, uisce na haibhne a d'óladar agus a ndéanadar snámh inti agus a ndéanann snámh inti. agus uisce le haghaidh beithígh agus níocháin a dhéanann siad san abhainn a d'fhoghlaim muid agus cuid an-mhór gasúir le curaíocht, le iascaireacht a dhéanamh. Is cuimhneach liom go dtabharfadh seanfhear darbh ainm Pat Neil, nó Pat Néill mar bhí aithne againn air, Siar chomh fada le Loch Coirib muid i mbád iomramh agus é ag cur comhairle orainn an chaoi ceart le iascach a dhéanamh. Ní raibh focal Béarla ag an bhfear seo go ndéana Dia grásta air. Bhí neart pike agus eascann ann agus ag an am sin bhíodh na seandaoine á n-ithe san am atá imithe. D'ith mé féin cuid iad go minic agus mé i mo ghasúr. Sa samhradh a bhíodh muid ag iascach bhíodh go leor éanlaith fiáine ar an abhainn chomh maith. Bhí an eala, lacha fhiáin, géabha fiáine, an chearc uisce agus an chearc uisce agus an chearc cheannann. agus duibhéan. Bhí go leor madraí uisce ann freisin. Bádóireacht ar abhainn na Coiribe. Sé sin go mbíodh sé sin. Sé cinn go bháid a bhí ag muintir an bhaile againn ar an abhainn nuair a bhí mise i mo scorach. Orthu sin, bhí dhá bhád iomramh agus ceithre cinn den bhád ar a dtugaidís flat bottom. Siad na báid a bhí acu le haghaidh féar agus móin a thabhairt go Droichead Bharr an Chalaidh agus áit eile a dtugtaí an Seanchalaidh air a bhí ag mo mhuintirse a bhí an bád ag mo mhuintirse a bhí an bád ba mhó ba cheart dhom a rá gurbh é m'athair a rinne í agus rinne sé trí cheathair na go trí nó ceathair go bháid eile go dhaoine as an gcomharsanacht. D'fhéadfá a rá go raibh sé ina shaor bád. Chonaic mise é ag déanamh an bhád seo againn féin. Bhí an t-adhmad ceannaithe tigh Mháirtín Mhóir agus an tearra ag an Gasworks i nGaillimh, agus ócam tigh siopa rúm ann ag an bPóirse Caoch. Amuigh san ngarraí a bhíodh sé ag déanamh na báid. Bhí an bád seo an-láidir agus theastaigh sin mar bhíodar ag déanamh go leor obair i gcaitheamh na bliana. Ní raibh seolta ná inneall ná áit le haghaidh maidí rámha ar na báid seo. Is le cleathanna a chuiridís an bád ag gluaiseacht, duine chun tosaigh agus duine chun deiridh, agus cleath an duine acu, ba cheart dhom míniú céard é cleath, nó wattle i mBéarla. Sin crann óg fuinseoige a bheadh bainte sa gcoill an bhliain roimhe sin agus na géaga bainte bearrtha dhe agus í fágtha thuas in áiléar eicínt le triomú sa gcaoi go mbeadh sé deas éatrom an bhliain dár gcionn. Theastódh aimsir bhreá chiúin a bheith le bádóireacht féir. Is leis na cleitheannaí a chuiridís chun siúil í a chur i gcoinne an fhéir ach nuair a bhí sí líonta, luchtaithe, aon áit i ndeireadh. Glaonn sé na teitheadh sé dhiana nó rna go bhfuil amú anois. Nuair a bhí sí rochtai ní raibh aon áit i ndeireadh leí an darna fear agus téad de thaithí sí dhiana ná rópa a chur as a trom agus théadh fear á tarraingt. Dá mbeadh gaoth ar bith ann, chuirfeadh sé isteach go mór orthu nuair a bhíodh muid óg, bhíodh muid ag ligint orm féin, orainn féin, gur ceann de na liners mór a bhí sa mbád agus bhídís ag bagairt orainn fanacht socair, sínte thuas in airde ar an lucht féir a bhíodh muide. Níor shroicheadh, níor shroicheadh muid an caladh nó go dtí an droichead nó go mbeadh sí tarraingthe isteach agus í ceangailte thosaídís ag píceáil an féar amach aisti nó go ndéanaidís cruach agus d'fhágaidís an áit dá chomharsan le cuid lena chuid féin a dhéanamh. Ag deireadh an lae, an chruach ar bith a bhí críochnaithe ceart agus súgán curtha air agus lá arna mháireach ansin chuiridís fad as nó go mbeadh an féar ar fad tugtha amach as na móinéir. Bheadh an. féar fágtha ansin ar feadh seachtain sula dtugtaí isteach sa ngarraí í agus sé an faitíos a bhíodh orthu ná go dtiocfadh stoirm nó gairfean mar ba mhinic le aimsir stoirmiúil a theacht an t-am sin den mbliain. Rud eile a bhí ag cur imní orthu ná go mbíodh aonachaí móra i nGaillimh faoi Mheán Fómhair. As féar an t-aon a chonn bhíodh ar na beithígh dá mbeadh na beithígh á dtiomáint ar an mbóthar ag an am sin agus bhí adharca orthu agus bhídís ag cuimilt fhéin den chruach agus go mbrisfeadh siad na súgáin, d'éireodh. siad na súgáin. D'éireodh san oíche, d'éireodh siad san oíche le aire a thabhairt don fhéar. Bhí go leor móin tugtha amach as na portaigh le báid agus ba iad na bailte agus bhí cóngarach an. Eadargúil, Barr Eanaigh, Lisín an Óráin na trí cinn ba mhó a raibh bádóireacht mhóna dhá dhéanamh iontu. Go hiondúil is ag deireadh na bliana a bhídís ag déanamh an bhádóireacht seo mar chaithfidís fanacht go ndeich go n-ardódh an tuile. Le dhul chomh fada leis an móin, bhí díoga mór gearrtha ón abhainn chuig na portaigh, rud a dtugaidís caladh air. Tá mé ag ceapadh gur déanadh iad seo théis aimsir an Ghorta agus ní raibh agus go raibh meitheal mór daoine ag obair iontu ar bheagán páí. Bhí ainm ar leith ar chuid. ar chuile cheann acu, mar, Caladh Chos an Choirnéil, Caladh an Thaidhg, Caladh an Gharraí Mhóir, Caladh na bPóilíní agus Caladh na gCros. Ba le Currach na Múinte chuí an portach ba mhóide soir ó dhroichead Eadargúil agus is ar bhádóireacht ón bportach sin a chuirfeas mise síos anois mar rinne mé féin cuid mhaith dhó ag éirí go moch ar maidin agus tar éis do bhricfeast a bheith ite agus réite le do dhinnéar le thabhairt leat sin buidéal tae agus píosa de cháca caiscín agus ubh bhruite dá mbeadh an mhaidin fuar chuirfeá seanchóta ort féin. agus b'fhéidir go dtiúrfá mála canbháis a mbeadh díon ann leat ar fhaitíos go dtiocfadh an lá fliuch. Chaithfeadh fear eile a bheith leat mar ní fhéadfá é a dhéanamh leat féin agus b'fhéidir go mbeidh an fear sin ba mhaith leis Common, a mhol leis common a bheith ar a leath, nó go do chomharsan nó duine muinteartha de do mhuintir féin. D'fhágadh muid droichead Eadargúil le breacadh lae, agus b'fhéidir gur maidin seaca a bheadh ann, nó b'fhéidir go mbeadh ceo tite is ní fheicfeá leathchéad slat uait amach romhat. Is ní fhéadfá a ghoil amú mar bheifeá ag leanúint an abhainn. Bhíodh sé an-fhuar ar na lámha dá mbeadh sioc déanta aige mar bhíodh na cleathanna fliuch i gcónaí mar bhídís ag gabháil san uisce. Is le cleathanna a bhíodh muid ag cur an bháid chun siúil. Dá mbeadh sioc caite aige bheadh leac oighir ar an gcaladh, rud nach mbeadh ar an abhainn mar gheall ar an sruth. Bheadh orainn an leac oighir a bhriseadh leis an gcleith nó go dtiocfadh muid chomh fada leis an áit a raibh móin. B'fhéidir go mbeadh cruach mhóna déanta le taobh an chalaidh agus mara mbeadh chaithfeadh muid Chaith muid í a thabhairt chomh fada leis an mbád ar bharra, nó mála, nuair a bheadh sí luchtaithe bhí orainn í a tharraingt le rópaí go lag an chaladh nó go dtiocfadh muid chomh fada leis an abhainn agus an doimhneacht

aige agus níor mhór don bheirt a bhí dá stiúradh a bheith an-chúramach, bhíodh gníomh déanta den mhóin chaon taobh den bhád, is é sin bheadh fód ar fhód sínte os cionn a chéile nó go mbíodh deich nó. 12 de línte ar in airde, in airde os cionn an tslatbhoird. D'fhéadfá a rá go mbíodh sí gar go maith a bheith trom uachtarach, nó i mBéarla top heavy, agus ag teacht gar don droichead, bhí orainn Bhí ar an darna fear a ghoil amach ar an talamh agus breith ar rópa a bhí ceangailte amach chun tosaigh ar fhaitíos go mbuailfeadh sí ar an droichead. Ach bhí eolas maith ag na bádóirí an bhaile agus an contúirt a bhí ag baint le bádóireacht thart a' droichead Eadargúil. Tháinig sí isteach sa gcaladh ansin a mbíodh, chomh fada is a bhíodh, bhíodar in ann nó go mbeirtí ar halla, deirim. Ní raibh mórán eile le déanamh ach an mhóin a chaitheamh amach agus cineál cruach a dhéanamh di. Ar leataobh an bhóthair, dá mbeadh an lá ciúin, ní raibh rud ar bith chomh dona. leis na míoltóga géara atá mé ag ceapadh, leis na míoltóga géara, bhí an diabhal orthu, bhíodar chomh, bhíodar go han-dona ar fad dá mbeadh cosúlacht báistí air, bhíodh bádóirí an bhaile ag saothrú leis an mbád ar feadh blianta fada agus eh, San am sin a raibh mise i mo ghasúr, roimh an darna cogadh, Dara Cogadh Domhanda, bhídís ag fágáil trí scillinge ar lucht móna an oiread curach beag. Bhí go leor bádóireachta dhá dhéanamh ins na bailte siar uainne anseo, taobh amuigh, taobh amuigh, sin, i mbliain an sin le rá ba ranna agus Baile Uí Lisín orainn. Ní raibh aon bhealach eile leis acu leis an móin a thabhairt as an bportach agus an féar a bhí dhá bhaint ar an taobh thall den abhainn. Tá sé soiléir anois go raibh baint mhór ag an abhainn na Croige ar saol na ndaoine as sna bailte atá luaite agam. Níor chuala mé riamh gur bádh aon duine a bhí, a bhí ag bádóireacht inti, ach fritheadh corp dhá dhuine bádtha, bháite, ar tá mé ag ceapadh gur daoine a chuir lámh ina mbás iad. Séasúr na Nollag le linn m'óige-sa. Nuair a bhí mise i mo ghasúr, ní raibh ceiliúradh na Nollag déanta mar sa mbealach atá sé, tá sé déanta atá sa lá inniu. Bhí níos mó Críostaíocht ag baint leis an leis agus nós níos mó ómós tugtha go. don fhéasta, don chruib, don Leanbh Íosa agus don Mhaighdean Mhuire agus Naomh Seosamh. Tá athrú mór tagtha ar na daoine agus nósanna nua agus cultúr na strainséirí ag fáil greim ar an óige. Tá an iomarca saint sa saol anois, daoine ag cuartú saibhris agus time maith. Réiteach le haghaidh na Nollag. Seantithe a bhí ar an mbaile nuair a rugadh mise, agus ar feadh blianta fada ina dhiaidh. Caithfidh sibh cuimhniú anois, ní raibh aon chumhacht leictreachais tagtha don cheantar san am sin. Ní hé cá réidh a deacair ba é an lampa ola a bhí ag tabhairt solas na hoíche dhúinn, nó b'fhéidir coinneal cuid mhaith den am. Ghlanaidís simléar an tí i dtosach agus chuireadh siad cóta aoldath nó whitewash ar na ballaí taobh istigh. Dhéanaidís an obair sin tuairim is coicís roimh Lá Nollag. Ba mhinic leis go mbíodh brat sneachta ar an talamh agus sioc trom ina dhiaidh sin a chuireadh isteach go mór ar shlí bheatha na ndaoine. Caithfidh siad a ndóthain fataí a thabhairt isteach sa sciobúl mar b'fhéidir go mbeadh an poll fataí reoite sa ngeimhreadh. Thagadh theastaíodh cruach mhóna bheith tagtha abhaile, tugtha abhaile ón bportach agus neart féir le haghaidh na beithí agus an capall. Bhí uisce le fáil san abhainn ach chaithfidís goil ina choinne.

ag an bpointe seo go bhfuil cruib s'againn féin sa teach ó bhí mise sé nó seacht de bhlianta, cruib a fuair mo mháthair go ndéana Dia grásta uirthi mar bhronntanas Nollag ó dhuine de na Dillons as Port Láirge. Duine de na Dillons a mba leo an siopa seoda a bhí i nGaillimh ag an am. Protastúnach a bhí inti. Ní raibh aon chaint ar chrann Nollag ná ar Dhaidí na Nollag ach an oiread. Má bhí, níor chuala mise faoi. Théadh bean a' tí go Gaillimh ar an Satharn roimh Nollag, Satharn Mór na Nollag a thugadh na sean-daoine air mar ba shin an lá a mbíodh an margadh mór ann sa Margadh na nÉanlaith in aice leis an Teampall Mór. Cheannódh sí tae, siúcra, rísíní is coinnle, coinnle móra agus rud ar bith eile a theastódh uaithi. Bhí ciseán mór líonta aici, ní raibh aon chall ar mo mhuintir, mo mháthair-sa, gé a cheannacht. mar go mbíodh géabha againn féin. Mharódh sí an ghé tuairim dhá lá roimh Nollaig agus bheadh sí glanta amach an lá ina dhiaidh sin agus í réidh le í chur san oigheann Lá Nollag. Théadh na daoine ar fad beagnach ag faoistin faoi Nollaig. Théadh muide isteach go Gaillimh ar na rothair agus amach arís faoi cheann cúpla uair. Bhí jab eile le déanamh tar éis teacht abhaile. Sé m'uncail a bhíodh ag bailiú airgid an t-airgead an tsagairt bhíodh sé ag Bheadh an t-airgead sin bailithe trí huaire sa mbliain, aimsir na Cásca sa bhfómhar agus an aon lá Lá Nollag, le thabhairt don sagart. Lá Nollag chuirfeadh muide thart, muid fhéin agus em chuireadh, chuirfeadh muide, cuirtí muide thart, muid fhéin agus mo dhriotháir ag cuartú an t-airgead. Bhíodh na hainmneacha scríobhta síos agus an méid a d'íocadar, a d'íocadar, chomh maith. Léití amach na hainmneacha sin tuairim 3 seachtaine ina dhiaidh sin ón altóir. Ní lasfaí Coinneal na Nollag nó go mbeadh an oíche tite agus d'fhágaidís doras an chistin foscailte ar feadh píosa fada den oíche. Nuair a thosaigh an Cogadh Mór sa mbliain 1939 tháinig ganntanas bídh in Éirinn. Bhí muide ceart go leor amuigh faoin tuath mar bhí bainne, im, uibheachaí, sicíní, fataí, cabáiste agus glasraí againn. Thugadh, tugadh, leabhair, leabhar scéal, tugadh leabhar ciondáil do na daoine, do chuile dhuine, nó ration book i mBéarla. Chaithfeá é a leagan sin. chaithfeá é ansin a thaispeáint le haghaidh tae, siúcra, plúr agus rudaí eile mar éadach, agus ola. Ní raibh ola le fáil le haghaidh an lampa. Bhí black out ins na bailte móra mar bhí faitíos orthu roimh na Germans. Scaoileadh bamar, bamannaí, anuas ar Bhleá Cliath ag tús an chogadh, théadh buachaillí óga na háite thart leis na dreoilín Lá Fhéile Stiofáin. Sean-nós é a bhí san áit i gcónaí. Bhailídís beagán airgid dóibh féin agus le haghaidh brioscaí. le m'aimsir, tar éis an chogaidh, nuair a thosaigh rudaí ag feabhsú agus na hallaí damhsa sa saol. Sin an méid.